Ar an líne anois tá Eoin Ó Néill, Ceannasaí Rannóg na Nuachta i Ráidió Fáilte. A Eoin, fáilte go dtí an clár. Go raibh maith agat, a Dan. Ok, is é seo ár gcéad agallamh le bliain go leith, a Eoin. An uair dheireanach a rinneamar agallamh labhair muid faoi Olltoghchán Thuaisceart Éireann fiche is a naoi déag. Sula labhraíonn muid faoi chúrsaí polaitíochta agus maidir le hAcht na Gaeilge i dTuaisceart Éireann, ar mhiste leat uasdátú a thabhairt dúinn faoi chúrsaí go ginearálta i Ráidió Fáilte na laethanta seo, a Eoin? Bhuel, ó thaobh Raidió Fáilte de, tá sé, mar a dúirt tú, tamall maith ó bhí muid ag caint, bhí muid ag feidhmiú ar scála íseal le linn na paindéime, is mé féin an t-aon duine den fhoireann a bhí anseo go buan agus bhí mise ag déanamh cúpla agallamh, tuairisc agus clár. nó dhó achan lá. Mar sin, bhí muid ábalta an seirbhís a choinneáil ag gabháil agus daoine ag obair as baile chomh maith ag cur a gcuid clárthaí ar fáil. Ach tá muid anois sa dóigh is go bhfuil cuid den fhoireann ar ais ar bhonn cineál sealaíochta, go mbíonn seal ag dream amháin agus seal eile ag dream eile. So Táimid ag coinneáil leis na srianta ach táimid ag filleadh de réir a chéile ar an normáltacht. So tá an chuid is measa tá súil is Dé againn, tá an chuid is measa den phaindéim imithe agus táimid ins an Tuaisceart go ginearálta. Bhí mé i mBaile Átha Cliath mar shampla an tseachtain seo caite, trí lá ansin agus tchíonn tú go bhfuil sé i bhfad níos fadálaí ag bogadh i dtreo na normáltachta ó dheas ná mar atá sé ó thuaidh. Okay. Okay, leanfaimid ar aghaidh. An féidir leat a rá liom, a Eoin, an bhfuil tú fhéin agus daoine eile a bhfuil suim acu sa Ghaeilge agus a bhfuil aithne agat orthu i dTuaisceart Éireann, sásta leis an méid a fógraíodh an tseachtain seo caite gur ghlac Rialtas na Breataine an fhreagracht maidir le hAcht na Gaeilge a thabhairt isteach, mura féidir leis an Feidhmeannas i dTuaisceart Éireann é a chur trí Stormont roimh dheireadh mhí Mheán Fómhair? Bhuel, bhí Gaeilgeoirí anseo agus bhí siad ag moladh sin ó bhí fiche agus a deich ann a bheag nó a mhór, nó fiú roimhe sin. Bhí siad ag moladh go dtabharfadh Rialtas na Breataine faoi chaibidil é mar an rud atá i gceist is léir go bhfuil binibeachas agus doicheall mór ag go leor Aontachtaithe roimh aon rud agus go háirid an Ghaeilge a thabharfadh aitheantas don Éireannachas sa taobh seo tíre. Mar sin, bhí sciar de na Gaeilgeoirí ag iarraidh sin. Sciar eile, bhí siad ag iarraidh go rachadh sé fríd an Tionól mar níor mhaith leo go mbeadh ar dhream éigin a bheith ag teacht isteach ón taobh amuigh le bheith ag plé le rud éigin a bhain leis an phobal anseo. So, is cineál, déarfainn bunús Gaeilgeoirí go bhfuil siad sásta gur céim ins sa treo ceart atá ann. Is truagh nach raibh d'achmhainn ag na hAontachtaithe a bheith ag glacadh leis. Agus caithfidh tú cuimhneamh ar, ní an DUP amháin a chuir i gcoinne Acht na Gaeilge ach is é an UUP atá ag cur go tréan ina gcoinne, an TUV agus i bhfírinne cuid mhór de na meáin atá báúil do na hAontachtaithe. Mar sin, tá i bhfad níos mó den fhreasúra ná go díreach an DUP. Bunús Gaeilgeoirí, d'fheicfeadh siad é seo mar chéim chun tosaigh ach bheadh go leor againn agus go leor acu in amhras go dtiocfadh leat muinín a chur i bhfocal Rialtas na Breataine nó i 2006 ag comhaontú a rinne siad ansin gheall siad go dtabharfadh siad isteach Acht Gaeilge agus ansin níor tharla sé mar sin. So cé go bhfuil daoine muiníneach b'fhéidir an iarraidh seo go dtuigeann Rialtas na Breataine rinne siad amhlaidh le reachtaíocht fá ghinmhilleadh, rinne siad amhlaidh le reachtaíocht eile, b'fhéidir go bhfuil Rialtas na Breataine dáiríribh an iarraidh seo go dtiocfadh leo agus go ndéanfadh siad beart de réir briathar. An síleann tú go raibh Sinn Féin ciallmhar leis an stocaireacht seo a rinne siad leis an Stát-Rúnaí Brandon Lewis agus an síleann tú an raibh siad níos ciallmhaire ná an SDLP ar an gceist seo, an dóigh leat, ceist Acht na Gaeilge? Bhuel, níl a fhios agam an raibh siad ciallmhar nó nach raibh. B'fhéidir is in imeacht ama a fheicfidh muid sin. Ní thig linn breithiúnas a thabhairt go fóill. Níl ann ach gur imir siad cluiche cliste. Nuair a thuig siad go raibh an DUP i sáinn, nach raibh aon rogha ag an DUP ach a bheith ag glacadh leis an price a bhí Sinn Féin ag iarraidh orthu as a bheith ag ceapadh Céad-Aire nua. Agus d'imir siad an cluiche sin iontach, iontach cliste, iontach seiftiúil. Ach insa deireadh is Sinn Féin agus an DUP a réititheas ceist Acht na Gaeilge. Tá na páirtithe eile, ach amháin an UUP, Páirtí an Chomhaontais, Páirtí an SDLP, Páirtí Dhaoine Roimh Brabach agus Sinn Féin, tá siadsan uilig ar aon intinn gur cóir Acht Gaeilge a bheith ann. So, sa deireadh, i bhfírinne, bhí sé le réiteach idir Sinn Féin agus an DUP mar is iadsan na páirtithe is mó, na páirtithe, i bhfírinne, a bheas an focal cinniúnach acu ar na ceisteanna seo agus fágadh é ag na páirtithe sin a bheith ag teacht ar chomhréiteach. Agus sin mar atá sé. Sin go raibh Sinn Féin, gur imir siad na cártaí a bhí acu go maith. Ach ní h-ionann sin is a rá go mbainfidh muid nó go bhfuighidh muid Acht Gaeilge go fóill ná fiú ins an fhómhar. Beidh cuid mhór ag brath ar goidé an chéad chonstaic eile a dtig le na hAontachtaithe a chur insa bhealach ar an rud. OK. Leanfaimid ar aghaidh ag caint faoi chúpla ábhar eile. Tá an t-agallamh seo á dhéanamh againn ag tarlú ag timpeall meán lae Dé Céadaoin an dara lá is fiche de mhí an Mheithimh agus tá súil agam nach mbeidh cuid de seo as dáta ag an am ina chraolfar é ar ráidió i mBaile Átha Cliath. An féidir leat do anailís a thabhairt dúinn maidir le. Cad is féidir a bheith ag tnúth leis má éiríonn le Jeffrey Donaldson a bheith ina Chéad Aire eile den DUP Dé Sathairn seo? Tuigim go bhfuil sé dodhéanta ag an am céanna an todhchaí a thuar, you know. Bhuel, déanfaidh mé ar ball é, ach sula scarann muid le hAcht na Gaeilge is cóir, ba chóir dúinn, ar ndóigh, a bheith ag lua gurb é, cé go bhfuil aird mhór ar na polaiteoirí, is iad An feachtas ar na sráideanna is mó a choinnigh an cheist beo agus a choinnigh an brú ar na polaiteoirí, an Dream Dearg, Conradh na Gaeilge agus na grúpaí éagsúla a bhí páirteach ann. Chuir sé iontas ormsa agus tá mise ag plé le cúrsaí Gaeilge ó bhí na luath-ochtóidí ann, ach chuir sé iontas orm chomh fairsing, chomh mór, chomh líonmhar agus a bhí na scaiftí a tháinig amach ar na sráideanna aríst agus aríst agus aríst eile, chomh líonmhar agus a bhí na daoine a bhí páirteach ins na feachtaisí éagsúla. So, sílim, cé go bhfuil aird agus aird mhór ag na meáin chumarsáide ar a raibh i gceist le polaiteoirí agus na páirtithe, caithfidh muid cuimhniú air, is é an príomh chinnteacht go mbeadh Acht Gaeilge ann ná an feachtas pobail agus an feachtas atá tiomanta cuid mhór ag pobal na Gaeilge, ag an croí lár, ach a mheall isteach cuid mhór den phobal i gcoitinne agus i bhfírinne sciar den phobal Protastúnach a chonaic gur mhaith leo go mbeadh Acht Gaeilge ann mar nár mhaith leo go mbeadh an sochaí mar atá sé sa Tuaisceart go díreach, aon chultúr agus dá réir. Maidir le Jeffrey Donaldson, an príomhrud a déarfainn fá Jeffrey Donaldson gur neach de shórt eile atá ann i gcomparáid le Edwin Poots. Edwin Poots, tig sé ón DUP, bhí sé fréamhaithe sa DUP, bhí a athair chun tosaigh ins an DUP, bhí sé páirteach in imeachtaí an DUP ó na luath-ochtóidí ann. Is. DUP fríd agus fríd agus nuair a tháinig sé i gcomharbas ar Arlene Foster, an chéad rud a rinne sé ná dúirt sé siar chuig na luachanna traidisiúnta de chuid an DUP. Bhí an chuma ar an scéal, agus ní bhfuair muid ach 21 lá de so níl fhios againn an raibh sé ag dul a bheith ag dul siar chuig na bunluachanna DUP, an raibh sé ag dul an páirtí a thabhairt siar seachas a thabhairt chun tosaigh. But. Sin an cineál duine a bhí ann agus sin an chuma a bhí ar an scéal. Jeffrey Donaldson, is neach eile ar fad é. Tháinig sé fríd an UUP. Is duine é a fheictear mar duine a dhéanann comhréiteach le go leor daoine. Ní ionann agus Edwin Poots, b'fhéidir, a bhí níos diongbháilte ina dhearcadh. Tá Jeffrey Donaldson, feictear é mar duine atá rud beag níos solúbtha Ó thaobh an dearcaidh aige, is duine é a bhfuil tionchar mhór aige ag Westminster, rud nach raibh fíor do Edwin Poots, agus tá sin tábhachtach, go dtiocfadh leis an DUP ag Westminster b'fhéidir níos mó tionchar a imirt ná mar tá siad á imirt le tamallt anuas. Agus le cois air sin ar fad, tá íomhá, níos fearr aige ins na fiche sé contae ná mar a bhí ag Edwin Poots. Tá íomhá níos fearr ag Jeffrey Donaldson ins sa Bhreatain ná mar a bhí ag Edwin Poots. Mar shampla, is creationist a bhí in Edwin Poots. Bhí a chreideamh iontach láidir. Bhí a chreideamh iontach mór chun tosaigh ina dhearcadh. Agus níor réitigh sin le daoine áirithe ins sa Bhreatain. Bhí daoine ins na Fiche Sé Chontae mí-chompordach fá dtaobh dó fosta. Bhí sé i bhfad níos fusa ag Fine Gael, mar shampla, bheith ag déanamh gnó le Jeffrey Donaldson ná mar a bheadh sé le Edwin Poots. Mar a gcéanna le polaiteoirí ins sa Bhreatain. Ach an t-aon rud amháin a déarfainn ná ní bhfuair muid tástáil ceart ar Edwin Poots agus níl fhios againn caidé mar a bheas Jeffrey Donaldson mar ní bheidh sé ina fheisire, feisire Westminster a thuilleadh, beidh sé ina cheannaire ar an DUP. Chuala muid ó Arlene Foster mar shampla, dúirt sise go raibh sí ag iarraidh ó d'éirigh sí as tá sí ar an duine is liobrálaí ar an domhan ach ní amhlaidh a bhí sí nuair a bhí sí ina ceannaire ar an DUP. B'éigean di a bheith ag troid ar son an DUP achan uile lá agus bhí sí iontach diongbháilte, iontach antoisceach, cuimhnigh ar na Crocodile Tears agus araile. Anois tá sí ag labhairt ionann is go raibh sí liobrálach i rith an ama. So an bhfuil Jeffrey Donaldson ag dul a bheith níos cosúla le Arlene Foster nó le Edwin Poots? Níl fhios againn ach bheinnse cineál. Ó mo thaobhsa de, déarfainn go dtuigeann sé go gcaithfidh sé a bheith níos measartha ná na ceannairí a chuaigh roimhe mar caithfidh an DUP a bheith ag tosú ag mealladh ar ais na daoine sin a chuaigh go háirithe ag Páirtí an Chomhaontais, ag an Alliance. Tá baol ann go mbeidh toghchán Tionóil fógartha sna míonna atá amach romhainn, nach bhfuil? Agus. go nach mbeidh an DUP, cibé Aire atá ann, ag dul ar ais sa fheidhmeannas? Bhuel, tá an chontúirt sin ann agus mé féin, déarfaidh mé seo leat, ní dóigh liom go dtarlóidh sé sin. Sílim go mbeidh siad ar ais insa tionól, sílim nach bhfuil anseo ach. cleas ag an DUP le cur in iúl go bhfuil siad iontach láidir, go bhfuil Jeffrey Donaldson, ag gabháil a bheith iontach láidir, ag tógáil seasamh láidir agus dá réir agus go bhfuil a fhios acu, tá siad ag teacht isteach i séasúr na máirseála, tá a fhios acu go mbeidh cuid mhór cainte an bhfuil an DUP, an bhfuil fiúntas ann anois, go bhfuil siad scoilte, go bhfuil siad, agus go siar chuig mí Feabhra na bliana seo nuair a thosaigh seo ar fad, tháinig pobalbhreith amach, LucidTalk, a rinne an phobalbhreith. Bíonn muinín ag daoine as LucidTalk, is iad a léirigh go measartha maith cúrsaí suirbhéanna sa Tuaisceart, dúirt sé go raibh tacaíocht an DUP i ndiaidh titim 12%, go raibh siad ar aon tacaíocht le páirtí an Chomhaontais, rud a bhí dochreidte, go raibh siad féin agus an Alliance Party thart fá 17, 18%, is go raibh Sinn Féin ar 24%. Agus chuir sin deireadh, dar liom féin, is cuimhin liom a rá ag an am, chuir sin deireadh le Arlene Foster. Nuair a chonaic siad go raibh an tacaíocht an phobail don DUP ag titim, titim, titim agus go bhfaca siad gur seans go mbeadh Céad Aire ag Sinn Féin, gur dhúirt siad, caithfimid athrú ceannaire a bheith againn. Anois. Tá a fhios ag Jeffrey Donaldson go bhfuil an DUP lag. Tá a fhios aige go gcaithfidh siad a bheith ag cur in iúl go bhfuil siad ag tógáil seasamh iontach láidir i gcoinne an Phrótacail, i gcoinne na Gaeilge agus dá réir. Ach tá a fhios aige má bhíonn an toghchán ann i mí Dheireadh an Fhómhair, caillfidh siad agus caillfidh siad go tubaisteach. Agus níor mhaith leis a bheith i gceannas ar pháirtí agus taobh istigh de dhá mhí go leith, gan eagar déanta aige ar an pháirtí ar an bhealach a ba mhaith leisean é, go mbeadh air a bheith ag troid toghcháin, go mbeadh air a bheith ag troid toghcháin, mar shampla, i bhFear Manach, áit a bhfuil cuid mhór nimh san fheoil de thairbhe an bealach ar chaith siad le Arlene Foster. Níor mhaith leis a bheith ag dul i mbun toghcháin, agus sílim má théann siad i mbun toghcháin, íocfaidh siad go daor as. Déanfaidh an DUP go dona má bhíonn toghchán luath. Tá's ag Sinn Féin sin. Tá's ag Rialtas na Breataine sin. Tá's ag achan duine é sin. Agus déarfainn fhéin, b'fhéidir a bhfuil mé mícheart, ach déarfainn fhéin nach bhfuil i gceist ach imeartas focal leis an rud a ligfeadh, ó, tá muid ag gabháil na hinstitiúidí a thabhairt anuas muna bhfaigheann muid ár sásamh. Luaigh tú pobalbhreith amháin ansin. De réir na pobalbhreitheanna beidh Sinn Féin mar an pháirtí is mó tar éis an chéad toghchán tionóil eile, cibé am a dtarlóidh sé sin. Is rud is rud iontach mhór é seo ó thaobh like athruithe i dTuaisceart Éireann, nach bhfuil? Bhuel, ceart ar bheith ag amharc ar an phictiúr mór, tá an ceart agat, I mean tá, Agus Edwin Poots ag caint ar maidin, agus é ag caint fá chuimhneachán nó ceiliúradh nó comóradh, cibé focal chuí, ar 100 bliain ó bunaíodh Tuaisceart Éireann, agus dúirt sé, caithfidh Aontachtaithe a thuiscint, ní mórchuid muid anois, is mionlach agus duine is mionlach de na mionlaigh atá i gceist leis an Aontachtachas, níl muid ina móramh, níl muid ina tromlach i gComhairle Bhéal Feirste, níl muid ina tromlach i dtoghcháin na hEorpa, níl muid ina tromlach fiú ag Westminster, níl muid ina tromlach ins an Tionól féin ná ins an Fheidhmeannas. Dúirt sé, caithfidh muid a bheith réadúil, caithfidh muid a thuiscint, Ní tromlach muid anois. Ní thig linn rudaí a éileamh agus glacadh leis go bhfaighidh muid iad. Agus sílim gur sin an áit a bhfuil Sinn Féin. Tá Sinn Féin ar, bhuel, d'fhéadfadh siad a bheith ar an pháirtí is mó insa Tionól ag an chéad toghchán eile. Ach cuimhníodh muid air, tá Páirtí an Chomhaontais ag teacht i dtreis, tá an SDLP dá athbheochan ansin, so ní bheidh aon pháirtí, ní bheidh an riail aon pháirtí ann mar a bhí sna seachtóidí agus roimhe sin. Tá na laethanta sin thart so is comhghuaillíochtaí a bheas i gceist ins sa Tionól amach anseo Agus b'fhéidir an rud is suntasaí, ní hé Sinn Féin, ach an dóigh a bhfuil Páirtí an Chomhaontais ag athrú, an páirtí, an Alliance, go bhfuil siadsan i bhfad níos oscailte do cheisteanna náisiúnacha ná mar a bhí siad ins na seachtóidí, na hochtóidí is na nóchaidí. Thacaigh siad le comharthaíocht Ghaeilge, thacaigh siad le Acht na Gaeilge, thacaigh siad le cuid de na ceisteanna atá tábhachtach do náisiúntóirí insa Stát insa Tuaisceart anseo. Agus sílim gur sin, b'fhéidir, an rud is mó a choinneoinn súil air, go dtiocfadh leofasan, le Sinn Féin agus an SDLP, b'fhéidir, a bheith ag teacht 'un tosaigh agus ag teacht 'un tosaigh ins an Fheidhmeannas agus ins an Tionól ins an Tuaisceart ar bhealach nár shamhail muid ins an am a d'imigh. OK. Chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, a Eoin, an bhfuil aon rud nó pointí eolais eile ar mhaith leat a thabhairt dár n-éisteoirí i mBaile Átha Cliath faoi chúrsaí polaitíochta ó thuaidh agus ó dheas faoi láthair? Bhuel, sílim ó thuaidh gur an rud atá i gceist go bhfuil, go gcuireann sé iontas ar go leor againn chomh gasta is atá rudaí ag athrú leis an DUP. I mean, do mo mhacasamhail agus fiú do Ghaeil óga, atá cleachtaithe leis an DUP a bheith ar an pháirtí is mó ag smaointiú siar. 2016 ag Westminster, d'éirigh thar barr, ag an Tionól gabh mo leithscéal, d'éirigh thar barr leis an DUP. D'éirigh thar barr leo. Ansin tharla RHI, tharla na crogaill agus tharla titim na n-institiúidí agus dá réir so, ní raibh tástáil cheart ar an DUP ag na toghcháin ó shin. So, níl muid iontach, níl, ní thig linn a tuar, a thuar go húdarasach goidé an tacaíocht atá ann don DUP. Tá sé trí nó ceithre bliana ó tástáladh an DUP ach thig linn a bheith cinnte de Nach bhfuil an DUP anois chomh láidir is a bhí sé trí nó ceithre bliana ó shin. Go bhfuil muid ag feiceáil an rud a bhí á thuar le fada fada an lá, go bhfuil ré an DUP mar an pháirtí is mó insa Tuaisceart ag teacht chun deiridh. Sílim go dtig linn é sin a rá go muiníneach, go bhfuil muid ag teacht isteach i. lagún iomlán nua nuair nach féidir leis an DUP a bheith ag tuar nó ag glacadh leis gurb é an páirtí is mó agus beidh impleachtaí aige sin do cad é an dóigh a dhéanann siadsan gnó insa Tionól, ins an Fheidhmeannas, le Rialtas na Breataine, le Rialtas na hÉireann agus beidh impleachtaí mar a deirimse fá na comhghuaillíochtaí nua atá a dhul a fhorbairt. Beidh an chéad toghchán eile iontach iontach tábhachtach ní amháin Ó thaobh an DUP de, go bhfeicimid, b'fhéidir, deireadh le ré an DUP mar an pháirtí is mó sa Tuaisceart, b'fhéidir gur Sinn Féin a bheas ar an pháirtí is mó sa Tuaisceart. Ach fosta beidh sé tábhachtach le feiceáil an bhfuil an UUP ag dul a theacht ar ais mar faoi Doug Beattie tá an chuma air go bhfuil siad ag éirí níos láidre Cinnte tá na comharthaí sóirt go maith don DUP. An SDLP, tháinig siadsan ar ais ag Westminster, dhá shuíochán Westminster acu, Colum Eastwood ag saothrú go maith ar na meáin agus dá réir, tá beocht éigin insa DUP, insan SDLP arís. Agus beidh sé tábhachtach, ar ndóigh, lárnach insa rud ar fad, an bhfuil Páirtí an Chomhaontais ag dul a leanúint, a bheith ag treisiú mar a tharla ins an am a d'imigh. So cé go bhfuil muid uilig ag labhairt faoin DUP agus faoi Sinn Féin tá aird s'againne ar na páirtithe eile sin mar sin go bhfuil sé iontach tábhachtach. Tá muid ag feiceáil leagan amach nua ar pholaitíocht insa Tuaisceart agus tá muid b'fhéidir ag caitheamh barraíocht ama ag athrú ar ag amharc ar an mórpháirtí sin DUP agus gan go leor ag amharc ar na páirtithe eile sin, SDLP, UUP, Páirtí an Chomhaontais, mar i bhfírinne tá an éagsúlacht rogha anois ag na vótóirí ins an Tuaisceart nach raibh acu go muiníneach, nach raibh acu go húdarásach ó bhí, bhuel, na seachtóidí ann.